o bɛ di aw bɛɛ lajɛlen ma aw fɛn fɛn bɛ yen k'a fɔ nin waati in na ni o kɛlen don k'a ka arajo butɔn ka munumunu ni k'a bila bi kɔnɔntɔn ani seegin a n'a nɔkanfɛ seegin na k'aw fo aw ka kanu na k'aw fo aw ka dannaya la ka tila ka aw fo aw ka sugantili la ka ɲɛsin anw ma laseli anw b'a kɛ ka bɔ banangabugu zone commerciale douane ale kɔfɛ ten cɔyi tɛnɛ tarata araba ka taa bila alamisa la nɛgɛ kanɲɛ wolonwula n'o dana gosira kunnafoniw olu bɛ di sabula kunnafoni ale ye fɛn ye fɛn min n'a b'i fa ka sɔrɔ i ma dɔ wɛrɛ bila i da maa kunnafonilen a ka fisa ni maa kunnasirilen kunnafoni dilen kɔfɛ ka sira di aw ma nɛgɛjuru sira hakilina min bɛ aw la faso jɔli la aw bɛ se k'o fɔ cogo min na ɲɛma umar mariko a kɛlen don ka baara in bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi jakarija danbele arasa turu kɛmɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ o bɛ a bolo filifɛn kamisoko ka ja ta ni k'a bila bɔlɔlɔw sanfɛ sɛk sidibe fatumata siyaka jara ka taa se susaba kante ma olu bi yan jankina i ni sɔgɔma wa ni sɔgɔma burama somaw bɛ basi foyi t'u la tabarikala k'i fo a diyara n ye ka lamɛnlikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo Mhm. mɔgɔ ma sɔgɔli mana sɔgɔmada in na Mm. an ka foli b'o bɛɛ ye fo sigiyɔrɔ la ni ala sɔnna i mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ Mm. o sanga ko o foli ko d'i ma Mm. ala ka bato bɛɛ minɛ yarabi ka kalo tɔ tɛmɛko ɲuman d'an ma yarabi yarabi Ɔn.
N fɔra bagaraba fɛ k'i tun bɛna wajuli kɛnɛ sigi surɔ n m'a dɔn n'a sera ka kɛ bilen fan jumɛn na a tɛna kɛ dɔrɔgu kɛnɛba ni sanfɛla ye kɛnɛba ka ca yen dɛ bon i yɛrɛ ka espace vert kɔmi yiri i ye yiri de caya a la e ko ko espace vert o tɛ wajuli kɛ yɔrɔ ye dɛ ayi a bɛ se ka kɛ
ee ni fɛn tɛ yen nɔ a bɛ kɛ kɛnɛ lankolon tɛ yan ayi
vert b'a ka n'u e vert don ah. yɛrɛ ni kuma t'i da tu seras pris yɛ ayɛrɛ ne ɲininka ayi ayi ayi ayi n ko bagaraba ko k'i tun kan ka wajuli kɛnɛ sigi mabɔw ka kuma ta k'i b'o lakaleya
a kuru wula fɛ a ne ɲɔgɔn sɔrɔ a y'a fɔ ne ɲɛna min tɛ sun yɛrɛ ayi a bɛ sun dɛ ayi a tɛ sun

n bɛ su saba fo mm. ka se fatumata siyaka jara ma mm-hmm. ɔ ani mariyamu cɛ mariyamu cɛ wa fo ka se filifɛn kama ne sunkalo a tɔ ka ca bilen yan sunkalo
a bon komi maa caman bɛnna kan mariyamu ma ye dɛ mariyamu a a yɛrɛ kununama n'a bilama a tɛ cɔyi cɔyi dɛ a tɛ ka na a yɛrɛ la sɛku mariyamu ma ye dɛ ɔ e hakili e kan bɛ mariyamu de ma ne kan t'o ma dɛ ne kan bɛ buramuso de ma e sɛki y'e jaabi yan o sɛki ko tɛnɛndon sɛki ko mun tɛ bɔrɔ kɔnɔ ko hali n'i ye bɔrɔ yuguyugu k'o ti bɔ ne hakili a y'e jaabi i y'a faamu dɛ sɛki ko di aa ne kɔni ye mun mɛn ne ko sɛki n ko dimansi don n ko masi tun bɛ ka mun fɔ mariyamu ma n ko e y'a mɛn kɔni sɛki ko k'ale y'a mɛn Ɔ ko nka ko mun tɛ bɔrɔ kɔnɔ ko hali n'i ye bɔrɔ yuguyugu k'o tɛ bɔ non o tɛ bɔ saya bɛ dogo nka bololankolon o dogo man di o tɛ dogo dɛ
tabarikala i b'a lajɛ ni ala sɔnna ma komi arafa don min nalen mariyamu bɛ se ka kami tobi ka t'o d'i ma i b'i sun tigɛ n'o ye fitiri fɛ a ma n'o tɛ sunkalo ko kɔni t'a la bilen sunkalo ta aa o banna ma d'a la dɛ komi arafa don an bɛ sun tuguni donc mariyamu bɛ kami dilan ka naji k'a kɔrɔ ka foronto k'a la taa d'i ma i b'i sun tigɛ n'o ye dugu mana jɛ i bɛ saga faga
ala k'an a a bɛ kɛ ten ala k'an kunna diya Mhm. ala k'an kunna diya ala k'an kunna diya yarabi i kɔrɔkɛ fo a bɛ fo ɛɛ Non ale kan ka fo waati bɛɛ. An fo dɛ.
Kunun kunun c'était bien. Unhun. Voilà. Hier. Unhun. C'était très bien. Bien. Voilà.
An b'a fo. Hier c'était très bien. Ouais. An b'a a fo kosɛbɛ. Unhun. Aa tiɲɛ yɛrɛ kunun a y'an nayɛlɛ dɛ. Ils ont fait rire hein. Unhun. Ouais. A y'an nayɛlɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ. Ɛɛ. i ka cɛ kulo banna kolo wa kolo non ko bonjour ko il reste deux jours ko wallahi ko c'est presque fini halisa ale bɛ halisa ale bɛ yen ala k'a gari don kolo dala dɛ ah
ne yɛrɛ kun ɲɛ b'a sigili la tele la o don na vɛri b'a ɲɛ la ee non nin ko a bɛ nin kan sa i b'a kalan ni sun b'ale kan a tɛ dogo wa a tɛ dogo dɛ

baɲuman kɛ baɲuman aa an bɛ foli d'a ma baɲuman k'a ni sɔgɔma a ka foli o tɛ ban yanni nɔ mm. a ka foli o tɛ ban mm-hmm. a ka foli o tɛ ban mm-hmm. o de kama barika fɔli man ɲi ale ta la mm-hmm. ayi kana kana to k'a fɔ mm. ayi n'i ko barika a bɛ dɔ wɛrɛ kɛ min ka jugu ni kɔrɔlen ye an b'a fo k'a ni sɔgɔma

c'est docteur yɛrɛ a bɛ wurudi la hɔn ni sunkalo fɛnna janko tile tan laban in hmm. eh, a b'o kɛ misiri la a b'o kɛ misiri la a bɛ wurudi wurudi b'a bolo hmm. an bɛ foli ni tanu an b'o las'a ma ko ala ka bato bɛɛ lajɛlen minɛ yarabi eh, ɲinɛ u kalanna hmm. tubabu ka kalan na ka tila k'u kalan kuranɛ la u bɛ diinɛ dɔn kɔlɔsi de b'u bolo o jigi y'o ye a b'a bolo tabarikala a jo don dɛ amadu yatasaye k'a ni sɔgɔma an bɛ foli ni tanuni ko o lase a ma k'a ni sɔgɔma sɔgɔmada in na n'an y'ale fɔ an bɛ masire magaji fo mon ami de tout le temps a nana a nana il est colonel ouais.
i ma gomane fo dɛ il est colonel
gomane a ka foli bi yan sinon n terikɛ il est colonel il est colonel il est colonel ouais d'accord il est colonel ok foli an b'a di sɔgɔmada in na bintu jawara ma ka yanni bɛ ka foli ko o da o kan ka foli ka don n'a ye dawudabugu kɔrɔbulo
a bɛ ani kati
kɔrɔbulo a bɛ sept cents na an bɛ foli ni tanuni ko o lase a ma a bɛ n'an y'ale fo hmm. an bɛ foli k'a di an baw bɛɛ lajɛlen ma ba kanubaga dogolen hmm. muna sirifo hmm. hayidara ba ɲagalen n'an y'ale fo sa an bɛ foli an b'a di la battante ami fɔnba sango jalo n'an y'ale fo an bɛ taa senu an ka musokɔrɔba ɲuman bɛ yen ka ani sɔgɔma ka fo

ayi dɛ a ko mun a ko ne de ci ko n ka taa fɔ kati yan
ko n ka taa fɔ kati yan ka taa mun fɔ kati a ye ci min don i da ko a ko ko a bɛ e ci e k'a fɔ ne ye ne ka taa n'a ci ye kati de yan ayi ok ne ci ma
a ko cogo di aa ka ɲi a ko ne ne ci ma e ci e bɛ ci garder yan c'est pour toi aa ci dɔw bɛ yen i k'olu garder o ka ɲi i bolo ɔ a garder Ɔhɔ. a garder Aa, n bɛ jabate fo a garder ka jabate fo ne kɔni bɛ jabate dɔn ni fɛn min ye c'est le bon ci ye alawa ala ka di ci n'i y'o garder Ne ka carburant ka bila en plein vol alahu akbar an bɛ foli an b'a di an ka cɛkɔrɔba ɲuman ma sɔgɔmada in na basiru sɛki ka sɛkilaka bɛɛ fo ɔ ne ba bɛ yen ka ni n ba bɛ yen ale de ye n pari seli in na tarawele tarawele tarawele a ye bazɛn don ka na a kalalen Bazin ani tisi a kalalen hmm. o sape k'i k'a don ko n k'a don a bɛnn'i ma net taille sur mesure mhm.
a y'i ye kɔni ko taille sur mesure ah, ayiwa i b'o dɔn wa ayi ah. ne yɛrɛ kɔni bɛ mannequin de ye ah. taille sur mesure eh, eh, ne ba tɛ yan Ah, c'est ma mère. Traoré. Ah, ayiwa.
Bazou a bɛ fo. Ee a minɛna o. A ma minɛ. Ee kulu ɲɛma y'a minɛ. Han. Ultimatum yɛrɛ d'a ma ko ni bi tile binna ka sɔrɔ k'a ma na kami di yan arajo kɔnɔ yan. Jɔn de. Ko Bazou t'a fila ni cɛ tigɛ. Tanpere.
Awɔ a tɛ ni ba a tɛ e ni Bazou cɛ koyi a bɛ Bazou ni ɲɛma de cɛ. Ba Musa.
Ɔhɔn. A ka foli bi yan. Le Bugance.
Major.
Major. A ka foli bi yan. Ouais.

E ko Jardin tɛ bi aa sinon jeudi tɛmɛna an y'o bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan ahɔ aa n kɔrɔkɛ an ye baro kɛ kosɛbɛ kɔrɔ yɔrɔ jumɛn don Jardin don ayi to a to yen a yɛrɛ b'i jaabi sinon n'a y'i minɛ sunkalo in na ayi a to a yɛrɛ k'i jaabi Ah, i a to yɛrɛ- a to a k'i jaabi a ɲɛkɔrɔla in na n'i ma sabali a b'i minɛ dɛ kɔrɔ Zɔn u Ɔhɔn. Jardin Segu Amdalaye seliya a ka yɔrɔ la ayi sɔgɔmada in na kɛ ɔ ayiwa u bɛ Cité du Niger ee aa ee o ye baarakɛyɔrɔ ye ɔn ayiwa a tulo b'i la
dɛrɛ ka bɛɛ fo bɛɛ maa o maa sɔgɔlen don an na un n ka esipaɲikaw fo dɛ ɛsipaɲi an kɔrɔmuso bɛ yen awɔ adama jalo awɔ an bɛ foli d'a ma k'a ka denbaya bɛɛ fo ɔhɔn ka faransikaw fo ɔhɔn ka etazinikaw fo awɔ tijani bɛ yen aa faransi pako kuyate bɛ yen tumani bɛ yen ɔhɔn

Vous serez invité le mercredi prochain o don jumɛn mercredi kɔrɔbula ayi i ka cɛ mercredi ɔn n y'a faamu n y'a faamu o y'a sɔrɔ sogow yɛlɛla sa o mercredi un aa o b'a sɔrɔ dɔ kɛra dɛ a ka sɔrɔ dɔ kɛra an bɛ segin n'ala sogo ma seli sogo kɔni o b'a sɔrɔ o banna ke da fili bɛ tabarikala kebe a maraka ka ca faransi dɛ i tɛ foli d'u ma Soninke mugu b'a la Soninke a marakakan na kɛ an ku jamu don wa an kira jamu don an ku jamu an ku jamu an ku jamu an kana worokari gabɔn a tɔ fɔ a kɛ bɛ ne kɔni y'a daminɛ k'a laban sa an ku jamu an kira jamu a sunka tabarikala tabarikala a b'a sumu bɛɛ lajɛlen fo merci

a o fata ni yagare na yana kuma ka ɲi kuma ka yaga ina ga da voilà o ke macron y'a gɛlɛya cogo o cogo sarkozy tɛ nin ya ale m'a gɛlɛya ko immigration choisie ya o san yɛrɛ de maraka caman don ale kɔni tɛ gasama jumɛn ale y'i panba i b'a ko aa o san yɛrɛ de maraka cayara faransi maraka danga man ɲi dɛ ko immigration choisie bɛɛ ka faransi président danga o ka fisa marakaw ka jɛ k'i danga n'olu jɛra k'i danga i tɛ fila kɛ

ale dɛrɛ ko olu yɛrɛ murutilen don bila tout c'est bien en France là-bas a ka fɛn bɛɛ bɛ yen ah, ne kɔni dɛrɛ dɛ ne b'a fɔ n'i ko k'a ka taa ala tɛ ala tɛ sɔn a ka sama kuma dɔ a b'a f'i ko ee cɛ n bɛ to yan a jɔ an ka dɔ kɛ yan an bɛ taa an ka taa kunnafoni ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔ wɛrɛ bila i da a b'o kɛ dɛ o tɛ maa kunnafonilen o ka fisa ni maa kunna sirilen ye kosɛbɛ an bɛ taa kebe fan fɛ fɛn min ye dɔgɔtɔrɔ sogɛli kokala mayiga a ye bisimilali kɛ primature la a bisimilali a ko kɛra cogo di kebe masi y'a fɔ cogoya min na fɛn min ye docteur sogɛli kokala mayiga a ye fɛn min ye nations unies ale secrétaire dankan min bɛ yen nɔ a ye o de bisimila a min ka ca ɲɛsilen don fɛn min ye baloko ɲuman sabatili ma ɔhɔn nutrition nutrition o ka ɲi o ka ɲi dɛ masi o ka ɲi nutrition o ka ɲi mais malnutrition o de man ɲi o kɔni man ɲi ni mal dara kan o man ɲi dɛ o man ɲi nutrition o ka ɲi ɔhɔn ɔ n'a ma ɲɛ ko u ye ɲɔgɔn ye sa u ka kumaɲɔgɔnyaw bolila min kan o de ye fɛn min ye eh, fila minnu ni dabali minnu bɛ se ka sigi ɲɔgɔn kan u ni mali gouvernement ka se ka u fanga fara ɲɔgɔn kan cogoya min na halisa eh, ka se ka baloko ɲuman ko o sabati Mm, maaninfinya yɛrɛ eh, taabolo ɲuman kama mhm. baloko ɲuman mhm. o kan ka sabati mhm. n'a ma ɲɛ ko o importance b'a la docteur sogɛli kokala mayiga dɔgɔtɔrɔ awɔ a ko ko mali jamana pɛrɛlen don cogoya min na ka se ka baaraɲɔgɔnyaw kɛ hali bi eh, fɛn min ye eh, nutrition fanfɛla ye ka se ka o yakubaya kosɛbɛ tabarikala i y'o o min fɔ dɛ o maa kelen a bisimilara bulo fɛnɛ fɛ n'o ye abdulayi jɔb Abdoulaye Diop a y'a bisimila u ka bisimilali kɔnɔla la ɔ min fɔra premier ministre ye o ɲɔgɔnna fana fɔra a ye an ka jamana baloko a bɛ se ka nɔgɔya ka taa a fɛ cogoya min na kuma kɛra o kan an ka jamana ani Nations Unies cɛ ɔ baara ɲɔgɔnya min b'an cɛ teriya min b'an cɛ kuma kɛra o fana kan i b'a ye k'a fɔ a ko a kɛra wasa ye fo ka taa fɔ a to ten sabula ko jamana in u bɛna a dɛmɛ dɛmɛ cogo la min b'a to ni baloko o bɛ kɛ lafiya ye an kan o baloko to ta fanfɛla la mhm. an bɛ taa katikaw fɛ yen dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokalla Maïga mhm. k'a ye suntigɛ di katikaw ma dɛ a ko kɛra cogo di kebe ye Mas, mm.
Dr. Choguel Kokalla Maïga, mm. non seulement a ye suntigɛ di katikaw ma oh. fɛn min ye dɛmɛɲɔgɔnya ye oh. a y'o fana ta k'a oh. sin an ka wolomasiri taba minnu binna kɛlɛkɛyɔrɔ la olu ka denbaya ala k'u dayɔrɔ sumaya amina yarabi mm. Kan sunjata kɔnɔna la ye ee da sera mɔgɔ an ka yɔrɔ ye yɔrɔ kan sunjata de kati nɔn nɔn nɔn turasɛ mierezson mili cɛ di mali to y an ka yɔrɔ yɛrɛ dɛ a ninnu se ka yɛlɛy da la mɛ ala ka ci ka don ee o dan don dɛ

a ko burama i bɛ kati dɔn dɛ n ko kati ya ko kati kɔni jo a tɛ de a ka da lajɛ kɛ a ka kuma fɔ a ka ne bɔ a la a ka da lajɛ dɔrɔn k'i bɔ a la fana a ka da lajɛ dɔrɔn dugu tɛnɛma yɔrɔ n taar'olu ye n taar'olu yira a la ahan dugu tɛnɛma yɔrɔw a tɛnɛma yɔrɔ ahɔn ka yala n'a ye ka t'olu yira a la a kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen hali hali a kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen n taar'o ka yɔrɔ yira a la kɔrɔkɛ dɔ bɛ kati ni yan cɛ n taar'o ka yɔrɔ yira a la o kɔrɔkɛ ni a tununna dɔrɔn a bɛ ye yan de n y'o yɔrɔ yira a la kɔrɔlaw bon bon kebe ye mɔgɔ tɔgɔ fɔ cɛ bɛ mɔgɔ tɔgɔ o dugulen ko Mas mamadi kebe n taar'a yira a la ko sun ka ɲi i ma dɛ k'i bɛ cogo min na sisan aa ko sun ka ɲi i ma k'ale a bɛ dɔn i ɲɛɲɛna la ɔ ko awɔ a ko ten ko a ka foli f'i ye je suis devenu encore plus beau ou bien c'est quoi aa a n'a fɔ a ka kuma in b'o de la mamadi kebe ale ye min aa bɛ ka n'a ye bolo la jamu min b'a la n b'a to o kama kebe kama awɔ awɔ jamu balimakɛ voilà jamu min b'a la n Mm. b'a to o kama awɔ kebe camp Soundiata ye nin yira Diagne la Aa a bɛ maintenant a bɛ a yɛrɛ bɛ ka a bɛ ka ko faamu dɔɔnin dɔɔnin ne taara ni musa ye kɔni o kɔni musa télémédecine
télémédecine voilà tɔgɔ yɛrɛ de y'o ye jira sabali musa la dɛ
a ye ja kelen t'a la ba ba ba

tile min bɔtɔ la nin ye e tile min bintɔ la nin ye n ko sini ko ni tile wulitɔ bamakɔkaw bɛ taa kati aa n ka a ko tɛ diya dɛ an taara kati hmm. an taalen kati a ma an kɔni an ye sɔgɔma an ye te min hmm. ka baro ni fɛnw kɛ hmm. a ko a y'a ɲininka ko an nana mun de la kati yan ne ko k'i sigi i bɛna faamu ne ka tan duuru bɛ sonné yɔrɔ min na a mugucikan bɔra ah, daga wulila sɔngɔla man ɲi aa ko a ka segin n ko ayi dɛ n ko musa na ko ye nin mugucikan yɛrɛ de nin bɛɛ bɛ kuncɛ a ɲɛna yan a don ma diya dɛ mais ja t'ale la ja t'a la dɛ non non a ja man gɛlɛn ja t'a la non ah, musa Imam umaru jara ale de tun b'a ko ɲɛfɛ docteur sogɛl kokala mayiga ye dɛmɛɲɔgɔnya ninnu ta fɛn min ye k'u don ministre délégué imam umaru jara ko ale ka tilaliw kɛ ja selila kɔfɛ caman boulevard sanfɛ dɛ o kɛra imam umaru n'o yɛrɛ bɛ boulevard sanfɛ i ma selila kɔfɛ caman aaa est-ce que a bɛɛ yɛrɛ tɛ voilà parce que mɔgɔ tɛ bɔ dugu ka di ka di dɛ
ka di y'a kɛ
n b'a foli d'a ma ala k'a minɛ n'a ye ka kutubaw ka di yɛrɛ yɛrɛ mas mhm. fɛn min ye eh, dɛmɛɲɔgɔnya ninnu ye mhm. a taara jɔ fɛn min ye malo tɔni tan o ka ɲi min kasabi taara miliyɔn tan ani fila ani c'est bien c'est bien hali n'o ye fɛn di sɔrɔsiw ma min ka ca n'o ye foyi t'a la docteur sogɛl kokala yɛrɛ mayiga ka kumaw kɛra o de ye fɛn min ye k'a fɔ ko nin ma ko fɔli ninnu wagati ye kɛrɛnkɛrɛnnenya fɛn de ye sunkaloba min kɔnɔna la an ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka sɛgɛrɛ a ka ɲi yɛrɛ de an ka sɔrɔsiw u k'a d'u ma yɛrɛ de ɔ ko bɛɛ kuncɛlen ka ban umaru jara an'u jɛra ka fɛn min ye suntigɛ ye k'u kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye maaw laseli a ye maaw laseli u ye suntigɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ tabarikala awɔ a yɛrɛ y'a yira k'a fɔ fɛn min ye dɛmɛɲɔgɔnya ye halisa maaw b'u sen da i b'ale ka force dɔn a kalannen don ekɔli la cogo min na a kalannen don kuranɛ la ten nka a bɛ kuranɛ verset dɔw fɔ

a kɔni ye foli ta ka jamana ɲɛmaaw sɛgɛrɛ k'u ye nin acte min kɛ mhm. a b'a jira olu la k'a fɔ fɛn min ye olu ka e, olu cɛw ye sa mhm. u sara min na mhm. ɲina ma k'a kɔ tabarikala a y'o foli ɲɔgɔnya ta ka u sɛgɛrɛ o ɲana tulonkɛ kati ni bamakɔ la a man jan koyi a man jan ɛ eh, an bɔra camp sunjata la ka na kuluba an sen na on a marché
Mas o don ninnu fana la i bɛ taama ka sɔrɔ i m'a dɔn ayi an y'a taama o y'a sɔrɔ n kɔnɔ ma bon tan an y'a taama en en deux mille douze fan na ci fɔ ATT don min na an y'a taama ka bɔ camp sunjata kɔnɔ ka na fo kuluba an kɔni an nana ɲɔgɔn fɛ nka an ma segin ɲɔgɔn fɛ dɛ an bɛ se pɔnze sirafara la yɔrɔ min na u y'an kunbɛn ni gazi ye aa dɔw jiginna kulu fɛ kuluba yan fan fɛ dɔw jiginna pɔnze fɛ dɔw y'u yɛrɛ sɔrɔ fo zo kɔnɔ
n'a gana kɔni aa a dɔw b'a diya dɛ a dɔw b'a diya ni bi tɛ kelen ye don ni bi tɛ kelen ye o y'a sɔrɔ an bɛ se boli la o y'a sɔrɔ an bɛ se boli la ka ban a waati y'a sɔrɔ an bɛ se boli la a don ni bi tɛ kelen ne ko ɛɛ minisiri bɛ maliyɛn minnu sigilen don kɔfɛ o yala minisiri b'u bolo wa. Ministre des maliens de l'extérieur. A bɛ yan jɔn de don. Hakili la a kan ka kɛ yen dɛ. A tɔgɔ. N t'a tɔgɔ dɔn. N b'a f'i ye ko y'a des ministres invisibles la. Yala ne tɛ nin dɔn. Ne yɛrɛ t'a dɔn.
Walayi ne tɛ nin dɔn. Est-ce que nin bɛ baara la. Aa.
Maaw tulo b'an na n'a min b'a tɔgɔ dɔn u b'a fɔ an ye. Sinon ne kɔni t'a tɔgɔ dɔn. Tora wa minisiri est-ce que a poste min bɛ yen cɛ ne yɛrɛ yira wagati yɛrɛ a tɛ bɔ k'a yɛrɛ yira a tɔgɔ yɛrɛ aw minisiri bɛ olu bolo maliyɛn minnu sigilen don kɔfɛ minisiri b'u bolo ne kɔni tɛ nin ka foyi kalama ee cɛ cɛ cɛ i minɛna de yan han cɛ i minɛna k'o ye mun ye e m'a fɔ ko buwajan aa bonjour buwajan dɔgɔ a franchi le rubicon ce matin donc ee a di yan aa a ka ɲi non n minɛna sɔsɔli t'a la mɛ n y'a fɔ waati min na hakili hakili ma munumunu kosɛbɛ hakili ma munumunu kosɛbɛ n jo t'a la est ce que minisiri b'u bolo maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ maliyɛn de l'extérieur k'i bɛ e b'a minisiri tɔgɔ dɔn wa. n kɔni t'a tɔgɔ dɔn dɛ. jɛgɛnɛ e dun bɛ maa caman dɔn dɛ e t'ale tɔgɔ dɔn. ne t'a dɔn dɛ.
tiɲɛ na n tɛ nin kelen dɔn. kɔni dabali bɛ ka ban o n tɛ nin dɔn dɛ nka minisiri dɔw bɛ maa t'u dɔn jɛgɛnɛ cɛ dege dun bɛ maliyɛnw ka ko fɛ kojugu n'i y'a fɔ fo ka taa fɔ ten or que i ye mun fɔ tiɲɛ na n bɛ maa caman dɔn minisiri ayi mɛ ne tɛ nin dɔn n bɛ ka sɛbɛ de f'i ye ne t'a tɔgɔ dɔn walayi e kelen tɛ hali ne yɛrɛ t'a dɔn ee n tɛ nin dɔn dɛ est ce que a minisiriso a a bɛ yen yan n'a ma fara dɔ kan ka fara dɔ kan ee n'a bɛ fara fɛn kan a bɛ fara eh, bulojan ta kan ɔ mɛ jɔni de b'a kunna aa kabako kɔni don dɛ so n'a fara mɔgɔ kan a kan ka fara bulo de kun dɛ n'a fara maa kun a kan ka fara bulo de kun. yanni ni ni ni kɔni a mana kɛ cogo a tɛ baara la aa ayi mɛ a bɛ se ka kɛ cogo di an t'a dɔn

wallahi ne siɲɛ fɔlɔ k'a tɔgɔ mɛn kabako don dɛ
tiɲɛ yɛrɛ la nin tɛ baara la koyi
e bɛ se ka kɛ baara la an ka ɲinɛ i tɔgɔ kɔ an t'i tɔgɔ yɛrɛ dɔn i bɛ gouvernement na minisiri ah ɔ i t'a ka action foyi nin ye ko ye
e b'a dɔn mun ko bɛ kɔnɔ ne hakili bɛ na ne ye nin yɔrɔ min na ko festival festival de la diaspora mun kɛra Montreuil Montreuil tɛ Faransi de wa ɔhɔn o ye Faransi ye o t'an ka fɛn yan an ka fɛn bɛ yen de o an ka foyer bɛ yen foyer bɛ yen nɔ Montreuil ni n ma fili dɛ awɔ hakili la ni n y'a ye jabaranin na est ce que o de tɛ est ce que a taar'o la yɛrɛ parce que hakili la o y'a sɔrɔ a fɔra ko Mali gouvernement tɛ se ka tagama o don de y'a tɔgɔ mɛn awɔ kabini o don bɔra la n m'a tɔgɔ mɛn bilen an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye e m'a tɔgɔ mɛn a ne m'a tɔgɔ mɛn bilen ne tɛ nin dɔn yɛrɛ filifɛn bɛ mɔgɔ caman dɔn ale bɛ fɛnw suivre kosɛbɛ filifɛn b'a dɔn i ma fili dɛ i kɔrɔkɛ y'a ci o de don a ko Alhamdou Ag Ilyène mais mɔgɔ tɛ nin dɔn o de don filifɛn tun bɛ nin dɔn wa

ɔ Maliens l'extérieur o minisiri o b'an ka dugu komi u bɛ u bɛ non Jangine an ka wuli nɔfɛ a k'a ka bilan fɔ walayi an bɛ wuli nɔfɛ de tile fɛ bilan jumɛn bɛ bɔ a b'a fɔ dɛ a b'a fɔ dɛ i tɛ fɛn min yɛrɛ o bɛ mun bilan ayi ayi mais minisiri dɔnnen tɛ aw b'an ka évaluer de sisan koyi nin y'a wagati ye u bɛ premier minisiri wele ka a ɲininka minisiri kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan ka évaluer de tiɲɛ yɛrɛ la an tɛ nin dɔn walayi ne tɛ nin dɔn dɔwɛrɛ bɛ yen minisiri ko gɛlɛya bɛ maliyɛnw kan kɔfɛ gɛlɛya bɛ maliyɛnw kan kɔfɛ a tɛ se ka lakali a tɛ se ka fɔ dɛ e bɛ minisiriya la matiye dɔn est-ce que minnu bɛ kɔfɛ olu b'a dɔn ko minisiri b'u bolo u b'a dɔn mais nin bɛ ka mun de kɛ il fait quoi ɲininkali tɔ min bɛ yen dɛ u b'a dɔn ko minisiri b'u bolo e b'a tɔgɔ ko Alhamdou

festival in na quoi a kɛra Montreuil donc o don de bɛ ne n'a tɔgɔ mɛnli cɛ i m'a ye ko CMA Tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la. i m'a ye ko CMA mɔgɔ dɔ don wa? ah ko CMA mɔgɔ dɔ don eh, dɔ fana filɛ ka message ci ko pourtant ko il fait de son mieux hein. que le son soit mieux.
il fait de son mieux kɔni terikɛ an t'o kalama dɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an t'o kalama han Bon.
sinon depuis bon a ye baara minnu kɛ a k'olu da kɛnɛ ma yan an k'u ye sinon u tɔɔrɔlen don dɛ maliyɛnw tɔɔrɔlen don koyi hali PAG don n yɛrɛ ko PAG premier minisiri tɛmɛna don na CNT la Maliens de l'extérieur mɔgɔw ka maa min bɛ yen a ye ɲininkali caman kɛ u ka ko la dɛ ayi Jangine n k'u bɛ u bɛ kɔlɔkɔlɔ wele da yɛrɛ kan u b'an wele waati bɛɛ han Gɛlɛya nin b'u kan degun dɛ. de b'an kan nin man kan nin man kan Surtout hali carte biométrique ko kuma min bɛ senna nin ɔn u bɛ ka commencer k'u ka inquiétude u bɛ bɛɛ bɛ ka ɲininkali de kɛ n'o y'a sɔrɔ minisiri yɛrɛ b'o dɔn ɔ u ka jɔrɔnanko ye min ye Mais dɔw yɛrɛ u y'a ye foli fɛn daminɛ fɛn. ɔn Ko bonjour, je vous écoute depuis Paris. Ɔhɔn. Moi, je n'ai jamais entendu ce nom. voilà

septembre ni sisan cɛ kɔni n'a fɔra minisiri activité dann'o de ma a ne wolo y'a hakili jiginna a la o ɔ a lajɛ kɛ n'i y'a ka dɔwɛrɛ ye a ye remisiw kɛ o kɔfɛ kɛ a lajɛ n'i ye dɔwɛrɛ
ne y'o ye wari dɛmɛ le la
maliyɛnw bɛ bɔ fan bɛɛ ka na waati bɛɛ maliyɛnw bɛ gɛn ka na mɔgɔw bɛ bɔ libi u bɛ gɛn ka bɔ fan bɛɛ ka na mais on vous sent pas hein a tulo b'i la o a k'a lajɛ a ka lamaga dɔɔnin kɛ n'o tɛ an tɛ k'a ye dɛ a tulo b'i la dɔ dɔ dɔ dɔ dɔ a tulo b'i la ɛɛ an bɛ mali kura de la koyi bɛɛ de b'i lamaga non fan si de man ka taa ka fan si to bɛɛ de kan k'i lamaga non tiɲɛ yɛrɛ la an nana a minisiri dɔ bɛ yen o kan ka Ah, n'i k'a lamaga an k'a ye Non, han on va rien ee
cɛ dɔw ta fiyɛ an ka taa sa an ka taa an kɔni an kɔni ye kangari d'a ye yanni seli ka tɛmɛ n'o tɛ ni seli tɛmɛna ni mɔgɔw ka juru sara an n'an ka jɛ bɛna le dɛ nous on sent pas aa ni seli kɔni tɛmɛna an n'an ka jɛ bɛna le dɛ aa ni ni bɛ lamaga min kɛ gɛlɛya min bɛ maliyɛnw kan a ka b'u kan ou bien i ka bɔ ka kuma an bɛna le dɛ a banna aa nka a tɛ yɛlɛ dɛ aa i tɛ ye on te voit pas on te sent pas han gɛlɛya dun bɛ maliyɛnw kan mm. c'est c'est c'est grave hein. c'est grave kebe ko ataki dɔ kɛra kilelakaw fɛ yen mm-hmm. n'i ye kilela fɔ a b'an hakili jigin papa la dɛ papa ɔhɔn ee ale ye dɔnkilidala ye kilela papa mm.
chante masa ataki dɔ kɛra yen nɔ kilela n'ale bɛ sikaso mara kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya u ka kapu kapu awɔ ataki kɛra yen nɔ ka yen yɔrɔ kɔni u y'a bɛɛ kɔni jeni wa u ka bolimafɛn dɔw bɛ yen nɔ u tagara ni olu ye nka fɛn min ye u ka dirɛkitɛri ye sa seku sangare an bɛ don min na i ko bi ko foyi kɔni ma ale sɔrɔ tabarikala tabarikala an bɛ dugawu de kɛ ala ka a jasiran bonya n'a masiba ye majugu ninnu ala ka an kisi u tɔɔrɔ ma halisa o b'a to ni an bɛ taa O bɛ taa. irisi jamana u bɔra ka kuma Ye. ahɔn irisiw ka eh, sergio lavrov Ɔn. ale min ka ca ɲɛsinnen don irisi la ani jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔli ma Mm. a ye kuma ta Komu. a ko ko baara cɛjugu min ni a kɛra gosikaw fɛ yen Gosi. charnier de Gossi mm. ɔ ko mali ko cogo min na ko olu fana ko ten ah, ankɛti a ka dayɛlɛ mm. ko wa k'u bɛ mali fo a la kosɛbɛ mm-hmm. kankari mm. k'u bɛ o da fɛn min ye eh, faransi ale ni europe ah. u ka media minnu bɛ yen n'u bɛ to ka diɲɛ nkalon ta eh, eh, dugubila nkalon ta ni k'a da maa la ɔ k'u ka jɔ ko ankɛti ka kɛ a kɛcogo la mali fɛ mm-hmm. ko wa k'olu ka dɛmɛ ni dɛmɛ dɛmɛ b'an ye ka ankɛti in fo ka taa a kuncɛ a banna ɔ ko u ka media mensongère minnu bɛ yen n'u bɛ ka kuma k'u ka kuma jɔ ten sa k'u ka jɔ mm, k'u ka kuma jɔ Lavrov olu ko ten ɔhɔ ale ko ten Russie la affaire étrangère a hakili sigilen don a ye a basigilen don dɛ a eh, ni se kɔni b'i ye i bɛ basigi mm-hmm. eh, maa yɛrɛ girin-girintɔ ye eh. a ka ca ala fɛ a y'o don dɛ an bɛ to ten n'an tora ten HAC hmm. i b'a dɔn i tɛ HAC dɔn n b'a dɔn o tɛ anw yɛrɛ ka ɲɛmaaya soba ye wa o ye anw ka dagayɔrɔba ye n'i ye ko kɛ i bɛ wele de hmm. ka kankari da i ye hmm. ni kunnafoni kunnafonidiso ye ko kɛ e bɛ wele de ka kankari da i ye i bɛ min na i b'a dabila ɔhɔ autorité ou bien an bɛ fiɲɛ tigɛ i la a b'a tigɛ la
haute autorité de la communication de la communication unhun Foje un ale y'a ɲɛmaa ye Foje an bɛ foli ni tanuni ye an bɛ o lase a ma nin waati in na k'a ture ye jaginɛ un ɔ kunu fɛn min ye u bɔra ka kuma unhun france 24 Mm. ale ni rfi Mm. an ka jamana kɔnɔ a kun gulonna a kun gulonna ɔhɔn u kun y'a bɔ ka a bila kɛrɛfɛ ɔ sisan a bɔra yɛrɛ de ni ka a n'a kala bɛɛ ta k'a fili u y'a bɔgɔti k'a fili a filila yɛrɛ de pewu a dalen minnu kɛrɛfɛ a dalen minnu u y'a bɔgɔti ka a da kɛrɛfɛ ɔ sisan a taara yɛrɛ de jaginɛ ni ka a fili ka bɔ yen ko u tɛ yan yɛrɛ de bilen a awɔ fɔlɔ kun ye gulonni ye o sisan gulonni yɛrɛ bɔra a la u gɛnna yɛrɛ de HAC yɛrɛ de ye sɛbɛn bɔ jaginɛ k'u gɛnna a banna u ka fɛrɛkansi min b'u bolo hmm. a banna a t'u bolo bilen Foje y'a fili jaginɛ hali u k'a di ne ma a ka arajo dayɛlɛ an ka dugu la jo 98 point 8 a w'a d'i ma taa w'a di hali u ka fɛrɛkansi di ne ma w'a di w'a di a fili fɛn ka dɛrɛtɛri ye point 5 don

Ah? Mais, ee, ne ye kankari da de ye HAC bɛ so la n ko bataki de cira bɛɛ ma telefɔniso minnu bɛ yan ni eh, maaw b'a application ni sigi u kun a bɛɛ Aa, a ko bɛna gɛlɛya dɔɔni minɛ nka sɛbɛnni Ah, nka a ka ɲi a ka ɲi awɔ a hɛrɛ don a b'a la a hɛrɛ don a ko kɔni bɛ gɛlɛya dɔɔni mɛ hɛrɛ don sinon RT France u bɛna kibaruya di sisan mali kana han RT France Eh, o tɛ irisiw ta de ye awɔ hali ataki min kɛra Bafo u ye kibaruyaw ta k'a jɛnsɛn tabarikala kana na to n ka don o suyeli la dɛ don a la dɛ a tɔgɔ RT France non n bɛna to k'o lajɛ hmm. mais sariya kura in na olu interdilen tɛ dɛ e yɛrɛ n k'a taara fo f'i ka kan kɔnɔ bien a bɛ kɛ ten de o hmm. ka taa kibaruya jɛlen ta mais est ce que ne ni ne ye RFI fréquence ɲini u b'a di ni ne y'a ɲini sisan HAC fɛ u b'a di ne ma RFI ya an ko fréquence min b'u bolo sa u ta yɛrɛ tɛ min b'u bolo est ce que dili bɛ senna sa kɔ HAC la dili waatiw b'a la ou bien o t'a la aa n'o ye appel à la candidature kɛ waati min na e nin di a bɛ diya dɛ i t'i ta ladon i taa nin sigi an ka dugu la awɔ o ka ɲi dɛ ka filifɛn bila a ko ɲɛfɛ a bɛ ɲɛ dɛ a bɛ ɲɛ hɔn a ka ɲi yɛrɛ de a ka ɲi dɛ mm. n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o kɛra sa mm. eh, faransi mm. u fana bɔra sa ka kuma dɔw fɔ mm-hmm. k'a fɔ ko bi kɔni kɛra olu kan i b'a dɔn n'i ye eh, eh, a tɔgɔ janginɛ n'i ye rfi ta mm. ka france 24 ta kebe mm. i b'a ye k'a fɔ u bɛ kuluba yɛrɛ min na o tɔgɔ tɛ ko eh, media media media monde media monde o tɔgɔ t'o de ya o de do ɔ u to o de ka jabala kɔnɔ yan nɔ mhm. ɔ ko ko bi kɔni kɛra olu kan ɔ u ye sɛbɛn bɔ ni k'a yira k'a fɔ ko nin ko min kɔni kelen filɛ nin mhm. k'a ma bɛn olu ma ko wa ko sira o sira bɛ yen mhm. ni olu bɛ se ka bila u ka hakɛ kɔnɔ o sira fɛ ɔ janginɛ ko olu b'o o baara ko k'o o kɛ ka tila k'u kanto tuguni ɔ ko nin media fila ko faransi état ko o ta tɛ aa janginɛ o yɔrɔ de la sa e bɛ bɔ ye catiri ayi kuma ye ayi ee maa maa maa min y'u jaabi e b'a dɔn wa Awɔ. Modibo Kadjoké an ka minisiri kɔrɔ ee yanni a sera ka taa ten taa ka page kan ba ye han a a sera ka taa ten dɔrɔn ka media monde rfi ni france 24 ka sera ka a sɛbɛn bɔ ten k'a da ten a yɛrɛ sɛbɛnnen don a kɔrɔ ko état français moro
k'a ka jugu yɛrɛ ne maa kalannenw bɛ yan koyi moro ma- moro moro moro Kadjoké de y'o kɛ Eh, moro ka a bɛɛ ta ten ka a da kɛnɛ kan ten k'a yira yɛrɛ yɛrɛ de ko tiɲɛ yɛrɛ la ko wuya b'aw da a dalilu filɛ nin ye k'a dalilu bɔ ten k'a da ten net k'a banna tɔkɛ i ma mun a banna ka boli ka ee dɔ dɔ dɔ n ka Modibo a ye sɛbɛn bɔ k'a da Mm. tɔkɛ ko ko jɔn k'a la ni nin m'a dɔn Ah. nin m'a dɔn
a banna a da dibilan lakari tantigɛ ma dɛ Eh, dibilan hmm. lakari kelen eh, fɛn wɛrɛ t'a la ni tantigɛ ma tɛ ɔ fɛn min ye jamana kɔni hmm. a ye nin ko k'a bɔ a ma pewu hmm. rfi france 24 anw ka jamana kɔnɔ yan c'est fini a bɔgɔtira ka fili voilà ka tila k'a fɔ maa minnu bɛ yen sa ni olu bɛ ja ja ja feere mm. ɔ bugetigiw mm. jɛgɛnɛ k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ k'a bɔ i ka dekodɛri sanfɛ minnu fana b'a u dɛn k'a lamɛn nɛti sanfɛ mm. jɛgɛnɛ k'u bɛɛ k'a bɔ ka fili a fɔra mɔgɔ tɛ partage ya ayi ala k'an kisi ala k'an kisi ala k'an kisi a ko banna pewu awɔ a banna pewu a kuma yɛrɛ tɛ fɔ yan bilen awɔ a banna pewu a banna CEDEAO Burkina ni Guinée olu kɔni y'a ɲini CEDEAO fɛ ko ka délainin dɔ d'u ma ɔ cogoya min na u bɛ se ka CEDEAO kuma ultimatum d'u ma lanseya ɔ ko ni u m'u ka délai fɔ joona k'u bɛna a to

Eh, drone b'u fana bolo wa eh, k'olu ye drone yan ka senegal ni mali frontière la ko camion kɛmɛ wɔɔrɔ a ka ye ordre nɛgɛjuru labila alahu akbar ça c'est la euh, cɛ ka kuma ça c'est la théâtralisation ɲɔ surula su fɛ non non non non ça c'est la théâtralisation ah ko senegal y'olu janfa allo
dagene yɛrɛkun sɔrɔ a man dogo sɔrɔla koyi wolofɔ yɛrɛ de b'a dɔn min b'a kan a to wolofɔ ka nin kɛ dɛ 20 20 18 65 ala don alo alo a ni sɔgɔma nba a kɛ to i ka caman bɔ i ka arajo mankan na alo tɔgɔ ni jamu musa kulibali aha musa kuma b'i bolo

Yanni ale yɛrɛ b'a fɔ cogo min na ko dugu ko dugubila jɔna ta nin ye tɔgɔ kura ye dɛ
ko dugubila wa ko dugubila jɔna ta somɔgɔw bɛ di alo an ce alo aa

Nɛgɛjuru ne nana se ka kumada fɔ aw ye ni nɛgɛjuru nana a bɛ bi mɛn an b'a weele ka dɛsɛ an t'a sɔrɔ ala jama de ka ca n'a taara répondeur la dɔw bɛ tigɛ an kun aw fana b'a la donc n b'aw fo diyara sisan a b'a fɛ ka ministre min fɔ o bɛɛ ye ministre a tɔgɔ de ma ye nɔntɛ an t'a dɔn ne aw t'a dɔn sisan yɛrɛ ko dɔ bɛ yen o ɲɔgɔn don rebelle fagalikɛla ninnu o b'a ta ta ka don sɔrɔdasiya la o ka o dabila a man ɲi n'aw donna yɛrɛ ni mɔnɛ kelen de don a man ɲi a man ɲi a man ɲi ee aw journaliste don aw bɛ Mali bɛɛ kalama donc ministre yɛrɛ a tɔgɔ yɛrɛ aw t'a dɔn kabako tɛ hali a fɔli yɛrɛ maliya don kabako don walayi n b'a lamɛnbagaw bɛɛ fo. merci beaucoup Teli walahi an t'a dɔn juguya tɛ dɛ an ma deli k'a ye yɛrɛ walahi ne kɔni ne t'a dɔn yɛrɛ de an ka taa faransi alo alo an ni sɔgɔma
alo ma ni sɔgɔma masi don wa masi don tɔgɔ n'i jamu eh, baba tarawele don ka bɔ faransi i tarawele kuma b'i bolo awa masi n b'aw fo a diyara n ye
ne jaginɛ fo jaginɛ tulo b'i la ka n balimamuso fo a tulo b'i la ka arajo ɲɛmaa fo bɛɛ tulo b'i la a n'a baarakɛla bɛɛ lajɛlen bɛɛ tabarikala mati aw bɛ ka kuma minisiri ministre de l'extérieur kan malien extérieur kan mati an minnu yɛrɛ bɛ yan an t'a dɔn an t'a dɔn mati mali ko ye min ye an minnu nana tunga fɛ des fois an bɛ fɛn dɔw kɛ n'i y'a jate minɛ an diyanyeko tɛ ne yɛrɛ filɛ ne ni n ka famille an taara hali ka taa nationalité ɲini mun na parce que an ka démarche mhm. n'i bɛ mali démarche kɛ masi a ka gɛlɛn ne gɛlɛya a ka gɛlɛn cɛ yɛrɛ la a ka gɛlɛn walayi on était obligé ka national ka nationalité ta a tɛ komi an t'an faso fɛ dɛ mais pour que i ka démarche ni i bɛ se k'i ka baara n'i ka démarche kɛ cogo min na i y'a ye sa imagine ala ma sɔn double ma an y'a kɛ direct ye tellement que des fois a bɛ compliquer i bolo i y'a ye an kɔni aw y'an ka ci fɔ u ɲɛna vraiment an ka mɔgɔw sɛgɛnnen don an sɛgɛnnen don yan Ala dɔrɔn de b'a dɔn. I y'a ye. A tɛ komi k'a fɔ ko an ye nationalité ta ko an fɛn na mais mɔgɔ kelen mɔgɔ kelen sɔrɔ tɛ sɔrɔ yen. A ka gɛlɛn. Voilà donc an tun b'a fɛ k'o de fɔ n b'aw bɛɛ lajɛlen fo. An yɛrɛ b'i fo kosɛbɛ. Merci beaucoup allo. Allo salamuhalekum. Wa walekum salam Espagne kaw bɛ di i tɔgɔ n'i jamu.
baasi foyi tɛ n na dirisa sangare don ka bɔ ɛsipaɲi bariselɔni ahan kuma b'i bolo dirisa n b'i fo a diyara n ye
ka umaru marikɔn fo a tulo b'i la n bɛ jaginɛ fo ka kiyatu fo unhun ah, an balimamuso n'o ye kebe an b'a yɛrɛ fo kosɛbɛ tabarikala ka bugula fo ka biye siribe fo u bɛɛ tulo b'i la ka dugawu k'aw ye halibi ala k'aw bolo ma ka baara la amiina ala ka arajo in ala k'a sankɔrɔ amiina
ala k'aw yɛrɛ kɛnɛman amiina ala ka kalo tiɲɛko ɲuman na amiina yarabi amiina n b'aw bɛɛ lajɛlen fo tabarikala diyara n ye n'i ka auditeur cɛman na musoman bɛɛ bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ tulo b'i la a b'a fɔ n tɔgɔma ye k'a ka katala mɔgɔ tɔgɔ kan dɛ k'a ka katala ye mɔgɔ tɔgɔ kan ee ayi dɛ katala don ne yɛrɛ katala ye

Numu c'est pas quelqu'un hein
ah, ma bɛ ma bɛ gɛlɛn ko a diyara n ye ah, waati bɛɛ kɔni vraiment n bɛ aw lamɛn o diyara n ye kosɛbɛ bon émission kɔni vraiment n ye n pɛrɛn ko n bɛ a lamɛn surɔ dun surɔ dun sunɔgɔ ye n ta n ma se ka la n ma se ka n y'a bila la sisan i y'a ye sa ɔ n bɛ bi ta kɛ foli ye sa ɔ ala ka tile hɛrɛ d'an ma balo balo balo

Oui, an ce.
Nba. N b'a fɛ ka mɔgɔ hakili jigin fɛn dɔ la. Burukina nana dɛmɛ ɲini an fɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ bɛ ka a dɛmɛ in kuma kɛ i n'a fɔ lagosi kuma suguya dɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la n'u tun bɛ se k'a dabila Mati a ka ɲi.
Ka a dabila? Awɔ mɔgɔ min bɛ a fɔ ko Burukina nana dɛmɛ ɲini an fɛ dɔw b'a fɔ ni yɛlɛ ye dɔw b'a fɔ ni ɲagaribɔ ye. U b'a fɔ ni lagosi quoi.

ee an ka minisiri a tɔgɔ ye bɔn n bɛ se k'a tɔgɔ daminɛ de fɔ parce que a tɔgɔ nin hmm. kɔrɔnfɛmɔgɔ de don a tɔgɔ in ka jan a tɔgɔ kɔni alihamudu alihamudu b'a a tɔgɔ kan quoi hmm, hmm. fɛn dɔ alihamudu la mais en tout cas rebelle kɔrɔ dɔ je pense que u ye mɔgɔ minnu ta k'u don gouvernement kɔnɔ ale b'o la yala aw aw bɛ k'a nɔ ye Italie yen aw aw maliyɛn minnu sigilen don kɔfɛ aw bɛ k'a nɔ ye wa N'o ka n'o ye fɛ dɛ n'i y'a ye mɔgɔ bɛ dɛsɛ dɔ ka tɔgɔ fɔ parce que a bɛ baara de la o ma ne bɛ ezanpuru dɔ d'i ma ka daminɛ den disu la ne bɛ mɔgɔ dɔw don den bɛ den disu ten u ka segu bɛ yan psiso la nfi la papiye fɛrɛlen don i b'a la diɲɛ tɛmɛ se ka a yelen don ka fɔ ka fɛ n'a taara ka taa yɛrɛ u b'a fɔ a ye ko fa ka ni mali pasɔrɔ ye problème b'a ka carte NINA la hmm. wallahi fo bi ne yɛrɛ b'a a tigi dɔn han hmm. depuis 2016 mali la ka taa muso sisan muso furu bɛ ɲini ka sa kɔfɛ yen bon n b'a exemple ta ne yɛrɛ kan dɛ ne yɛrɛ a ne yɛrɛ filɛ nin ne ka den filɛ nin ye a wolola salon hmm. a san kelen dafara mois de mars tɛmɛnen mais fo bi n tɛ k'a ka droit sɔrɔ yan parce que tout simplement n ka mali passeport date banna bon dɔɔnin bɛ ne yɛrɛ ka carte NINA la ne yɛrɛ ka waa bi segin de filɛ mali la mɔgɔ dɔw bolo a ma se ka ɲɛnabɔ u b'a fɔ k'i ka waa bi segin sara i bɛ waa bi naani sara avance la n y'a sara mɔgɔ fila ye dɔ bɛ yen n ye waa tan ni wolonwula d'o tigi ma a ma se ka ɲɛnabɔ bon avec tout ça an ka minisiri bɛ yen maliyɛnw bɛ ka kule kuma sugu bɛɛ bɛ ka fɔ wa i b'o de dɔn dɛ minnu bɛ faransi n'u taara miya ta yen nɔ

merci Bazou merci k'e bɛ foli kɛ.
N ma se ka bɛɛ lajɛlen fo. Ɔhɔ. Fɛn fɛn tun bɛ ka an lamɛn. Awɔ. Donc ne ye kuma min fɔ CEDEAO ani Senegal. Un. Jɛjugu ko ee ko ye ɲɔgɔn. Aa o b'a la dɛ. Aa n'an bɛ taa an bɛ se.
Ɔn.
O don dɛ. Unhun. Yɛrɛ ka nin kibaruya in nin diyara bi dɛ. N'o t'a don dɛ.
Kamiyon kɛmɛ wɔɔrɔ olu ka drone wulila sanfɛ k'a lajɛ. ko sɛnɛgali kɔfɛ olu tilala ka na jateminɛ kamiyon kɛmɛ wɔɔrɔ la kɛmɛ kɛmɛ wɔɔrɔ la kɛmɛ sɔrɔ kɛmɛ saba bi seegin duuru sɛnɛgali b'a dɔn min b'a la o olu tununna sɛnɛgali b'a dɔn min b'a la CEDEAO a ma bɛn o ma hali dɔɔni a ma bɛn dɛ ko sɛnɛgali ka datugu wa aa a kɔni ma bɛn o ma a tɔ kɛra a tɔ kɛra tere juguya ye o tere juguya ne bɛ to k'a kuma fɔ e b'a filɛ yɛlɛko don yɛlɛko tɛ kɛra tere juguya ye a banna
a y'i fa yɔrɔ min kɛ i b'o de siyɛn koyi. maa bɛ kɛ gɛrɛ ye k'i yɛrɛ furu fura. a banna. ala k'a kunna diya.
yarabi. 14 heures pile an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan. baabu an b'a avancer. awɔ. ala ka mali